Maliba TV 1 jabaranin filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sen teliman sanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ chef état major général des armées ye laseli kɛ ka bɛn mɛ kalo tile gale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ min ye jatigɛwale maaw ye n'u tun dagalen bɛ mali kɛrɛfɛ mali ni a kɛrɛfɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye an ka wulukasigi tabagaw ye olu sera ka maa kɛmɛ fila o de bɔ baara la sanfɛ kɛlɛ ale senfɛ u ka pikapu mobili n'o tun falen don mugujugu ani marifajuguw la fo ka taa se u ka moto bi wɔɔrɔ ani ɲɔgɔnna ma o de sera ka sɔrɔ nin maa kofɔlen ninnu bolo Chef état major général des armées ale b'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ani waleɲumandɔn ta ka di mali sɔrɔdasiw ma u ka nin kɛwale cɛɲuman u ka nin baara o kɔnɔna la walasa hakilisigi ani basigi o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na mali jamana ale kɔnɔna la halisa an bɛ to lakanako kɔni ale kɔnɔna la min ye chef état major général des armées ale ye laseli kɛ ko kura an ka wulukasigi tabagaw k'olu sera ka logistique basew olu sera ka o halaki min ye jatigɛwale maaw olu dagayɔrɔ tun bɛ a ko kɔni o kɔnɔna la tɔnbukutu mara ale kɔnɔna la fo ka taa se Gourma Rharous ale sɛrikili ale kɔnɔna la laseli kɛra ka bɛn kari ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile saba san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ o b'a to an bɛ don jamana ale kɔkan kunnafoniw la an bɛ taa sɛnɛgali jamana kan sɛnɛgali jamanakuntigi basiru jomayi fayi ale y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ a ni mali ni ɲɔgɔn cɛ yasa ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sɔrɔ a ko kɔni o la cogoya min na sɛnɛgali peresidan basiru jomayi fayi ale y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛgali jamana ni mali jamana ko a bɛɛ kɔni ko o ye kelen ye lakanako nasiraw fɛ ko dɛmɛ kɔni o bɛ se ka don cogoya min na mali ma yasa dɔ bɛ fara mali kɔni u ka lakana kan o bɛ kɛ sababu ye bolodiɲɔgɔnma o bɛ se ka sabati cogoya min na mali ni sɛnɛgali olu ni ɲɔgɔn cɛ ko yasa awirili kalo tile mugan ni duuru tɛmɛnen kɛwale cɛjugu min taara ka mali sɛgɛrɛ dɔ bɛ se ka fara u ka lakanako ani sɔrɔko kan cogoya min na kumaɲɔgɔnya kɛra ka bɛn mɛ kalo tile fila ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Maliba TV 1 jabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sen telimanw na an sera ka min tɛntɛn ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile naani san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ ni ala ma an ka jɔnya jɔnya na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na